aa kaya ngati unachoka kumudzi ku Malawi obwande mukuti chati achimwene mwadzuka bwanji tsiku la lero Mukamba za ife abale anu kuno kumudzi kwanu zikuyendabe basi achimwene nanga titinso chani nthawi zina zake umafunika umaiwalako mavutowa kumaimba nyimbo ija ya ziliza zosezi zosezi palibepo cha m'bale wanga ine tivine tikondwe tiiwaleko mavuto vina vina vina gwedemu kuti wa Ndiwayamikirenso omwe aja a Khweze Buses kamba kotiguliranso sitampa tsiku la lero. Khweze Buses amwene ndiyokhayo imene anthu akuno amakwera. Amadziwa kuti akafuna kuyenda ulendo wabwino opanda cheucheu pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu, nkhani yake ndi Khweze Buses basi. Njira yonse umakhala uli pa Wi-Fi ya ulere kwinaku kachakudya kabwino kakudutsadutsa iwe mtima uli zii! Kumaiwalako mavuto nnanena kale achimwene. Munthu ine atulo anandivuta kwabasi. Chineneleni sabata yatha ija zokhudza cabinet eeh zinthu zake zinandisokonekera kwabasi. I think I think ndizomwe zija tidakamba kale zija kuti atangolengeza zoti kukhala kukusankhidwa cabinet ina anthu ena anagundika kukasamba mavuwo kuti asawasiye. Ndinanena paja kuti inetu cabinet ndayiwona, a, auje aja achotsedwamo, ndikumana ngati ndi aujewo amene akumandibwerera ku maloto kundivutitsa. Iwe, unenetu bwino, andisiya chifukwa chani mu cabinet yo? Ndiye ee! Ayi, zandivuta kwabasi. Ndikudziwa muzindinenabe kuti komatu Nyasaland ndiye zochitika zake zoda mutu, mwati za cabinet yo zi, zayenda bwanji? Mm, tabakhalani kaye chete inu aa zina zofunika kusiya amwene zioneka zokha kuti ziyenda bwanji koma achita bwino kupita olemekezeka anaonjeza ngati mmene danenera ulendo uja wamwene zochitika zambwee komanso zosaoneka olemekezeka anduna kumakhalira yaviyavi ndi tiana ta mmasukulu mmalo ogona alendomu kumationongera tsogolo tiwana nduna zina zinali zochititsa manyazi kwabasi muti pano Kukamalengezedwa kuti ayitu zapita nduna sikuti ndikumakhalabe munthu odabwitsika ayi. Panalibepo chimene chimachitika amwene. Nanga inu anthu anayamba kugwira ntchito kutangolengezedwatu kuti basi enanu mukhala mukupita posachedwapa ndikufuna tigwire ntchito ndi okhawo amene amatha ntchitoyo. Ndiyetu unali yaviyavi olemekezeka anatsitsimuka kumaoneka tsopano kuti ii kodi paja awanso ndi anduna eti? Pena ndimamuuza namagetsi wangayu kuti zikuoneka ngati Pulani iyi imene Ochatsika anayika ulendo uno ikugwira kwabasi. Kulengeza kuti ndikhala ndikusintha nduna kukumapangitsa nduna zambiri kuchangamuka. Zina tikumakambanso zinthu zodabwitsa kwabasi inunso nkumadzifunsa kuti kodi nthawi yonseyi nanga adali kuti olemekezeka? Akuti sindingalole kuti Manyasa adzizunzika ndi kukwera mtengo wa zinthu. No! Not at all! Nonse amene mukupanga zamasewera mupita mupita tikuchotsani basi mutseka timawakala tanuti ine ndi magawangayi tidangoyang'anizana ndikumadzifunsa kuti hmm nanga abale zinali kuti zimenezi pamene amalonda amakhala akutisenda chikopa tili moyo zimenezi tidakaziyamba padzana paja sibwezi anthuwa akudziwa koma kuti manyasa wosamagwira chisawawa ayende ambuyawo Dele timadikira kaye kuti Ochatsika anene kuti ndikhala ndikusintha nduna zanga kuti tizindikire kuti Manyasa akusendedwa chikopa ali moyo? Zina zimene nduna zimapanga nthawi yodikilira kutuluka kwa cabinet ngati tikudikilira mafufute zinali zodabwitsa kwabasi. Zinthu zimene zikadati zizichitika chonchi nthawi zonse aah bwezi Nyasaland lili dziko labwino kwambiri. Koma aah zochitika zakebe ndi olemekezeka anthuwa zinali zombwambwana pang'ono. Wayambapo bebe achimwene. Ulendo uno timamuona akulankhula. Ndimaonera pa tenifolo ya uyu kafadalayu. Koma sindikudziwa kuti kaya amati chani kaya. Nanga si zolankhula zakezo zinalibe mchizungu? Sindikudziwa kuti kodi kapena kapena inali ndakatulo? Kodi kapena mwina amapanga sewero? Koma ndithu amalankhulabe zina zake bebe. Zikuoneka kuti nayenso bebe akuyang'anitsitsa kwambiri za mu chaka cha 2025 amwene. Akumati akakhala, akumachiona atachitenga chinthuchi, mbendera ili petupetu. Ulendo ujawu akutsanzika anangoti chu! Basi ndachisiya chinthu chimenechi cha chikasuchi. Ndavomereza kuti ndakanika ndiye basi wina wake atenge, aonenso nayenso kuti zinthu zake zikhala bwanji. Ndiye lero ndikamamuona akumazembererazemberera kumakamba za 2025 akuti chani kaya, zili m'chizungu zinthu zakebe ndiye kuzimvetsa kwake kumakhala kovutirako. mwayi wochita zinthu zina ndi zina ndiye amakhala nawo achimwene koma pena pake mwina mwake atakonzanso maubale ake ndi anthu mwina mwake akhoza kuziona kuti zikhoza kukhala bwanji nthawi imene amatenga udindo kuchokera kwa ababa ache nkuti uli mpingo wa motomoto achimwene uli ndi aphungu ngambwingambwi popita ku zisankho umakhala uli moto buu koma mm ayi ndithu pano kungotsala ndi anthu ammanjamo basi kampingo ka chikasu kudzukadzuka osati sewero kagalimotoloko nkamodzi komwe osaoneka ndikuoneka komwe galimoto kumangobwereka basi nthawi ya misonkhano yokopa anthu ikangotha imeneyo basi kukabweza kwa eni ake osadzaonekanso yi bebe akanakula kapena nkuphunzira kukhala bwino ndi anthu Lero lino mpingo loko ofesi ulibe achimwene. Golosale imene ampingo ankapangamo rent pano padatsegulidwa malo owotchelera mitanda ya njinga ya mjaho. Pano kampingo kafika pomayenda mchikwama ngati za nthawi imene ija ya amuna enieni ndi ife Mukumba basi. Zikuoneka kuti ena ake adamuuza kuti ambwana manyasi amakonda chinthu chatsopano ndiye iweyo ukhale ngati wabindikira ndiye uchite kubweranso mochita ngati wavumbuluka wamva? Pulani yawo a Bebe inali imeneyo komabe kwa anthu enafe akumudzi mwanjawa ifeyo obwantasa mwina mwake mamvetsetsedwe ake akutivutirakobe. Kwa ife akapanga zimene amapanga zija Bebe timaona ngati watithawa, watiyiwala mwina nchifukwa chake ambirife takhala tikupsya mtima ndi kumadziuza kuti aah uyu samapanga za ifeyi amangotifuna mmasankho akayandikira basi zikangopita zisankho ndiye amatitaya chii! Iye kupita kunja kukakhala, kudzatikumbukiranso mmasankho ena ndiye aah kaya amwene tiziona zinthu zakezi kuti zitha bwanji. Komatu penapake amwene ndikamafotokoza za kuonongeka kwa chilengedwe mwina mwake simumandimvetsetsa. Mukadzabwera mudzatsimikiza achimwene chimene masiku ano ndikumanenera kuti kugwiritsa ntchito makala sinkhaninso yoti panopa tidzikamba ayi. Kuotcha makala ndi kuononga koopsa kwatibwezeretsa m'mbuyo. Makamaka anthu okhala m'matauni ndi amene amakonda kwambiri makala, chonsecho ndiye amavutika nawonso koopsa pokoleza mbaula koma ndiye utsi m'manja monse bii kuda. Ndipo ine ndikadadziwa za gasi pachiyambi pomwe, aa, ndithudi Namagetsi wangayu sibwenzi atachita kukhakhala m'manja chonchi ndi nkhuni. Bwenzi ali mzungu ameneyuyu. Koma makala ndi nkhuni zidamufukiliritsa. Koma pano aa, ndinasintha amwene. Gas basi ndiye njira yamakono yophikira. A Community Energy Malawi, Ecogeni, komanso a 265 Energy Limited mogwirizana ndi a UNDP komanso boma la Japan, ndikumakondwa nawo kwabasi. Anatidziwitsa zophikira gas ndi kusamalira chilengedwe. Week imeneyi Paja zimakonda kuwavuta nthawi ya mango aja zinowaonekeransotu. Sindikudziwa kuti kaya ulendo uno ndiye zikhala bwanji kaya. Mwina poti madera ambiri mango atha. Koma ndithu hazenolo ya umphawi inaona mbonaona za Kipingo. Anyamata awa phokoso kunali zii! ngati akwazomola tsitsi mu barber shop ya m'Madingenimu yometera isesi ndi madzi. Lero ndikulowa m'tauni, ndikukalowa ku banki. osati ndikukapanga za ndalama ayi aa koma ndikufuna ndikaonere nawo mpira obwereza ndikaone mmene dzanyamata dza hazenolo ya umphawi dzinaphofomokera anzawo ndi awa aluza polo awa ish kuchititsa manyazi kwa basi yafikatu pana ming'omba fc luzapoloyo osewera mpira malo momasewera mpira kumavina mbwiza mgalaundi zoona